o nwere ka anyị si wee na ndị nne na nna anyị ihe tụmadị ndị nne anyị onwegodu ka o si wee dị ha ga-asịkwa gị ha ga-asị gị ha ga-ebu ụzọ sị gị nna ị ma na ihe esika ihe si ike n'obodo a mana emechakwa emechakwa ha ga-enyerị gị ihe ahụ ọ dịka ihe gbasara ego ị na-aha ha sị gị ha ụmụaka ụmụ ama na ihe esika n'obodo a emechakwa ha enye gị ya ọ bụrụ na ọ na ị chọ ego ị ga-eji wee zụta ihe ntanta ị nata ha ya ị ga-azụta ma ọ bụrụ na ha na-apụ apụ tụmadụ ndị nne anyị ị sị ha ị sị ya ee momi biko gotekwalụ m ihe afịa sị gị nwa anụnwa ị mara na obodo bụ igwe mara na ihe esike emechakwa ọ bata ọ ya-egoterịrị gị bụ mbe ihe m na-achọ ịgwa unu ugbu a bụ na ihe a na-ekwu na ihe esike ihe esike ọkwa ugbu a ka ihe a bidoro sibe ike maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na na mbụ na ekwuchagodu na ihe esike eeh emechakwa emechakwa ihe a ewepụtara gị hmm, enyekwa gị amajuoro gị afere osikapa tinyere gị anụ abụọ ụmụ ihe anyị ị na-eri hmm. ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ugbu a eh, ọkwa ị hụrụ ọnọdụ anyị nọ na naijiria obodo anyị naijiria ugbu a ka ya bụ okwu ihe esika ee eh, ugbu a ka ya bụ okwu dị ire maka na ahụghịzikwa ego eji azụ ihe nwanụ ihe m na-agwa gị kịta anụnwa bụ na i je ahịa ngwa nni ngwa nni agarago oke ọnụ ka abụzikwa emechakwa ị dọba afọ ma ọ ma etinyere gị osikapa maọbụ ndị e, ndị nwere ụmụnne topụtagoro etopụta ị sị a brọda nyenụ m ego asịcha gị he nna obodo esikakwa mana na nka nke a bụzi mgbe e, ị ma mfukwudo onye nwa na ị ga-anata maka onye ọbụla na-ahụ ya ka ọ gaje obodo bụ igwe ihe m na-achọ ịgwa unu abụghị ihe ọzọ ihe m na-achọ ịgwa unu bụ na ọkwa ị hụ ihe a na-akwado maka ibinye aka n'ịhọpụta onye ga-achị obodo anyị ọ sọ gị nọdụ ebe a ejene je binye aka n'oge a mbọsị ọ ga-eru nọdụ be gị ị gbacha ọnụ gbacha ọnụ na soshal midia nọdụ be gị apụtakwana apụta na ka anyị ee baa na nke bụ ntaramahụhụ ihe m na-agwa unu ihe a bụ na abịa m ebe izo ọnụ adịghị m ka ndị ga-abịa sị gị ee bikokwa ị ga-agba mbọ hụ na ị ga-ahọpụta onye ma ihe ekwe na-akụ anazị ezo ọnụ ụmụnne m ka ihe anyị na-agbagharị okwu okirikiri onye ma ihe ekwe na-akụ bụ Maazị Peter Obi okwute ndị Igbo ọ bụghị ihe a na-ezo ọnụ ihe m na-agwa gị ugbu a bụ kaba arụ hụ na ibinyere aka na gịnị na Labour Party maka ịhọpụta onye isi Naijiria onye ga-achị Naijiria maka ọ bụrụ na imeghị nke a ọkwa ịhụrụ ndị ndị nke ọzọ a ịnwaa anwa ee gbachi nkịtị ha wee rigoro n'oche a obodo a anyị ga-agbafukwa n'obodo a anyị ga-agbapụ maka na ama m ịma a na-ekwu ihe ọ dị nnọọ ka akụkọ Mike Ejeagha osi na ntị nke a baa osi na nke ọzọ pụọ ihe m na-agwa gị ihe a bụ na ọkọchaa gị ọ ga-akụkwa onye ị ga-ebi m na-agwa anyị ncha niile nọ n'obodo a bụ Naijiria ọkwa ije ọkwa unu na-aga ahịa hmm. e, e, e, kemahịa anaghị m achọ ikwu osikapa akpa osikapa ka anyị gbadatagodo agbadata ihe dịka ose ose eji esi nri hmm? ya ya bụ igo ose narị naira ose eju baa ụba ebe niile mana ugbu a ose narị naira na-adịzi ka ose iri abụọ eh? ya ịma mma ebe ị ga-ebido ebido ose kwu chekwanụ ka m gwa unu maka ndị nọ na mba ofesi nwere ike ị na-ege ihe a ị sị ọ gbasara m na nnọ na anọ m obodo oyibo ee ka ị nọ obodo oyibo ezinụlọ gị nkọ ọ dị mma ka anyị sịgodu na ezinụlọ gị unu niile nọ obodo oyibo ụmụnna gị ndị metụtakwara gị nkọ ee ihe m na-agwa unu bụ na o metụta imi o metụta ọnụ maka inwe ike iche na ọ dịrị gị na ezinụlọ gị mma hmm? ndị anụ unu hapụrụ n'obodo a bụ naijiria mgbe ha ga-abịa naa gị ego ha mịgide gị mịgide gị ike ga-agwụ gị m wee na-asị biko ihe a bụ ohere anyị nwere iji wee hụ na obodo anyị bụ naijiria dịkwa mma ọzọ ka m kwukwaa ya ọzọ biko gbaa mbọ hụ na ịtụnyere okwute ndị igbo ihe anụnwa abụghị ka m wee mee wee gbara ihu maọbụ ka a wee hụta m ihe a ihe a m na-ekwu bụ ihe si m n'obi n'ihi na ọnọdụ obodo anyị bụ naijiria adịghị m obi mma ọ bụ na ihe a na-esi ike ọ bụ na o rutebeghị be gị o rutego be m o rutego be m ama m na o rutego ebe onye ọbụla nọ ka anyị kwụsị ime ka ọ na onweghị ihe na ọ naghị emetụta anyị ọ na-emetụta onye ọbụla nọ n'obodo a ọ nya ka o ji dị mkpa na anyị ga-ebinye aka tụnyere Peter Obi ka o wee nwee ike wee bịa zọpụta anyị n'obodo a ka a manụ ma obodo a bụ naijiria ga-adịnụ mma ụmụnne m ee eh? ọnọdụ anụnwa ọnọdụ ntaramahụhụ anụnwa ọ dịdị unu obi mma ọ dịdị unu obi mma ọ na-adị abụ a hụ ndị anụnwa nke ihe unu na-akpọ ya na bekee celebrities ebe ha na-akwado ndị nke ọzọ a eh, ndị mpa mmadụ nọkatagoro n'ọchịchị kemgbe ụwa ha na-akwado na-asị bikonu na ya unu ejikwa anya unu kee ka mmadụ ga-esi nọdụ n'agbụ ee eh? onye kere gị n'agbụ abịa nyekwa gị ego sị gị ngwa lee nke a jide ka m ka jide gị n'agbụ ee eh? i kweta nara ego na-ejikwa anya unu chemikwanụ echiche ime ọ bụrụgodu na ọ bụghị maka ugbu a maka ọdịnihu maka ọdịnihu akwacha ndị bekee sị for posterity for posterity sake kedu ka anyị ga-esi nọdụ n'agbụ anyị ahụzi onye wepụtara onwe ya onweghị ihe ọbụla ọ na-arụ na onweghị ihe ọbụla nọ na ọnọdụ ọ hụrụ ụmụnne ya adịghị ya mkpụrụ obi mma o wee sị ka o wepụta onwe ya were onwe ya wee rụọ nya bụ ọrụ ka wee hazie ọnọdụ anyị mma ị na-adụ azụ marakwanụ ihe o marakwanụ ihe nwekweenụ uche ihe a bụkwa ohere anyị nwere ihe ọbụla unu na-eme ọ bụrụgodu na e bunye gị akpa ego o juru ebe niile i richaa ya kedu maka kedu maka ọdịnihu ụmụ ụmụ gị anyị dozikweenụ naijiria bido ugbu a sị osita dị mma ọ dịrị gaba anyị bido ugbu a doziwe naijiria site n'ịhọpụta onye ma ihe ekwe na-akụ n'ọchịchị naijiria ga-emechakwanụ dị mma hmm? bikonu bikonu biko onye ọbụla onye ọbụla kpebie n'ime onwe ya ka anyị kwado onye anyị ma chineke na ga-ejikwara ngwa ọrụ o doro ewu na ọkụkọ anya ihe a abụghị ihe a na-akpụ mmiri ọnụ ekwu eh, o doro ewu na ọkụkọ anya na maazị Peter Obi bụ onye nwere ikike ịhazi naijiria bụ obodo anyị eh, ọrụ ọ ga-arụkwa e, e, e, riri nne bụ nke bụ eziokwu mana ka o sina dị ka ọ malitegodu chịkọwa ya mgbe adịghị anya oge adịghị anya a ga-ahụ na obodo anụnwa ga-adị mma biko ọ gwụchakwa ka ọ ha m n'ọnụ hmm? ka emesịanụ